ngwanụ um, so anyị ebidogo 3 2 1 daalụkwa afa gị bụkwa nke na nwaada aha m bụ nwaada amaka
amaka onye ebee
A wụ m onye Oji nke dị na
Enugwu. Nke dị n'Enugwu ewee. Mm. Ya kedu ka ka ife ị na-alụ ka ife ị na-alụ Ife m na-alụ wụ m na-akwa akwa. ị na-akwa akwa kedu ihe ị nwere ike ịgwa ya e- eji oge adakwa agba esipa ebe a ka ka ihe ị nwere ike ịgwa anyị bụ ihe ndị ị na-enwekaba ya i- i- otu gị na ndị ị na-alụ n'ọlụ kedu kedu ụdị mkparịta otu gị na ha na-esi emekọta ka otu gị na ha na-esi emekọta ya maka anyị ma na ndị na-akwa akwa dịka oge kịta a na-asị n'oge season ha na ndị ha na-akwara akwa na-anụ ka ya gị na onwe gị kedu otu ị na-esi afụ ihe a a na-akọ ya ka otu ọ na-esi ada gị n'anya ka ọ gụwa ka experience ma ọ bụ ndị ọcha na-asị ị na-eme gị na ndị ị na-akwara akwa o nwekwa ihe ihe ọwụ niile na-aga ọfụma mgbe ụfọdụ a na-abịa bịa nwee

gbatuo ngwa Ada Empire Sister Chizzy, good evening. ehe nne gbanye nụ- gbanye ihe onyonyo gị chee ka m kwụsị ihe na onye na ya signs and wonders i kwuru sọsọ minute naabọ ka i kwuru o. ị wụkwa onwe gị n'ala ọkwa 2 minutes ka ị survive Ada gbanye ihe onyonyo gị biko o nne. Oh, sister. Um, tinyetụ efe na Okay nsogbu adịghị. Ya dịka otu m si wee kwue, ị ya asụ asụsụ Igbo 10 minutes, ọkwa 10 minutes bụ nkeji iri, ọkwa ya? Ee, nkeji iri. Nkeji iri Ọgọ?
ka ị ya asụ ya. Lekere m ụzọ room. nkeji iri ka ị ya asụ ya ị ma etinye okwu bekee daalụkwa maazị nwa ekwensu ee nkeji iri ka ị ya asụ ya ị ma etinye okwu bekee mana ị sụọ ya nkeji ise i tinyerọ ya okwu bekee anyị nwere ike iche maybe enye gị ọkara mana ọ bụrụ na ị chọrọ ilite ya bụ 5k ị ya asụrụ anyị ya nkeji iri
nkeji iri bụ nke ndị nke ndị bekee kpọrọ 10 minutes akwa ya yes ehe okay
o daalụkwa anyị ebidogo ya afa gị bụ gịnị nwaada
Eh, mgbede ọma
ndewo Em, abụ m nwaada adaobi ọhanyele abụ m onye ọkija nke dị na mpaghara Ihiala lokal gọọmenti dị na anambra steeti Mhm. ị sịrị ị bụ onye ọkịja ya a na-anụka ihe gbasara ndị ọkịja ka ihe ị nwere ike ịgwa anyị gbasara ọkịja
Ọkịja bụ obodo siri ike ha kpọrọ kpọkpọkpọ ma a na-akpọ ndị mkpazi obodo kpọrọ ọkpọ ha kpọrọ ọkpọ ọfụma ọfụma ihe eji wee matakwa na ọkịja bụ na anyị adịghị enwe nta ọkịja enwe nta otu ọbụla onye ọkịja fụrụ ya ahalụ ya ha anarị oke ruru ya nụ ya ha wabaa ya n'anya ọsọgodi ya bụrụ nwatakịrị a mụrụ tata ọ ga-egosinara gị ihe bụ na ọbara ọkịja dị ya n'arụ ọ ga-egosikwa gị na ọ nwa afọ ọkịja ka ọ bụ ya mere eji wee mata anyị n'ụta ihe eji mata anyị bụ na ọkịja adị enwe nta e nwelu ihe dịka e, ohere ma ike a na-enye ụmụada na ọkịja
a na-enye ụmụada ikikere na ọkịja ụmụada nwere ọnụ na ọkịja ọfụma ọfụma ọ dị ka o nwee ihe mere n'obodo e were ebe m si mhm. na ọkịja wee maa atụ o nwee ka e si wee na-enwe okwu na ụmụnna m mhm. e e wee kpọọ ụmụada ụmụada wee zoo okwu Ihe ọbụla ụmụada kwubiri, otu a ka a ga-esi wee hapụ ya. O nweghị onye ọzọ ga-agbagha ya. Ihe ụmụada kwuru n'obodo m na dịka ihe mmanwụ kponiri elu wee kwuo. Mmanwụ kponie kwuo kwubie daa ana, adịghị agbagha ya agbagha.
Ọ makakwa. Ya na Okija, ọ ihe maka ama m n'ọtụtụ ebe n'ala Igbo, Ọ naghị abụ ihe ihe arụ ma nwaanyị nọ n'ụlọ wee mụọ nwa. Ọ bụ dịka nne gị na nna gị amụtara nwoke, ada nwere ike nọlụ mụba nwa n'ụlọ. N'Ọkija, ihe dị otu a, omenala dị otu a, ọ dị ka ọ alụ ka a na-afụ ya ka ya? N'Ọkija be anyị ebe m si, omenala dị otu a megidere ọdịnala anyị. Ọ dịrọ. anyị adịrọ eme ya na be anyị onwere onwere obodo ndị n'Ọkija a na a na-asị ka nwaada nọdụ ka ọ mụchie obi nne ya mm-hmm. ada adị amụchi obi ọkpara bụ ihe na-amụchi obi ka esi eme ya mgbe mbụ ma kịta nwa ọkpụ nwaada tụọ ime mkpuke anyị nwa na-akpọ ime mkpuke Nwaada tụọ ime mkpuke, a na-ezo ya ezo. A dịghị ekwupụta ekwupụta. Maka na ekwupụta ekwupụta, a na-asọ ya asọ. Ọ na-agafe, ewere ya na-ama atụ. Ịfụ nwa amụrụ nwa be, ịfụ nwa atụrụ ime be nna ya, gị na ya atọzikwana. Nne na nna gị fụ ka gị na onye ahụ na-akpakọrịta, ab- ababara gị mba tibe gị ihe ka ị ghara isoro nzọụkwụ onye ahụ. A dịghị afụta ya nọọ nọọ ihe ọ- ihe ọ ya ama ihe o mere n'amaghị ama anyị ana afụta ya otu ahụ na be anyị nwaada tụọ ime ya nụbeghị di a na-ezo ya ezo ọzi na ọgbara ọfụụ a kịtazi ọ bụ ihe ọ bụzi kịta bụ ọbafọrọ bụ onye gbam ọbafọrọ bụ onye ka ọ bụzi ịma na a sị na arụ gbaa ahọ ọ bụrụ ọ omenala bụrụ omenanị arụ a gbaana ọ gbaana ahọ na- n'ala Igbo niile Mhm. ọ bụrụgo omenala Em, ihe ọzọ m chọrọ ịjụ ama m na ọtụtụ ebe n'ala Igbo kwa a na-enwe dịka a ga-enwe ebe ị ga-asị ka i je nụọ nwaanyị asị ka anụna nwaanyị ebe a na ụmụ nwaanyị ha nwere ike ha ada anọta na di ma ọ na ha na-esi ọnwụ ma ọ ha ha na-eme isi ike akpọkwuo ọkịja bụ unu Kedụ ife ị nwere ike ikwu maka ya? Achọkwa m ka ị gwa m eziokwu o. Ofu ihe m na- m na-adị eme achọghị m achọghị m ịma achọghị m ịma ebe m nọ ofu ihe m na-eme bụ eziokwu ka m na-adị ekwu ma m na-ekwu okwu kama m ma ya ekwu eziokwu m mechiri ọnụ adịghị m agbachitere obodo m maka na m si ebe ahụ obodo niile nwere ihe ihe ọma nwee ihe dị njọ enwe ihe eji mara obodo ihe eji wee mara anyị nwa bụ ụmụada ọkịja bụ na anyị na-agba mbọ ọ ya ka m ji sị gị na ọkịja adịghị enwe nta anyị na-agba mbọ ihe na-amasị anyị nke ukwuu bụ ịkpata ego nke anyị anyị adịghị aza ọbịageri ihe anyị na-aza bụ osodieme
ọ maka biko na-akụrụnụ mkpọmkpọm na i- igwe okwu unu na-enye na ya akara ịhụnanya ka anyị na-aga n'iru ị bụ onye ọrụ aka ka ị bụ onye ọrụ oyibo ee
abụ m onye ọrụ aka kedu ihe ị na-arụ
ana m adụ akwa ana m adụ akwa nwoke na akwa nwaanyị Hmm. ihe ọbụla bụ akwa a na-adụ adụ ya ka ka m ezi na-eme ihe meenụ ị
Keezi ihe meenụ i ji chebe ime ha naabọ ọ bụrụ ị sị okay ebe m bụ nwaanyị ka m kwaba nke ụmụ nwaanyị ma ọ ka m mụta nke ụmụ nwoke kwaba nke ụmụ nwoke i kpebie na ife ị ga na-akwa bụ ha naabọ
ihe mere m ji wee wee eh, wee chee echiche cheba ime bụ otu obodo anyị anyị nọ na ya si wee dị agụrụ m mahadum agụkwara m ezigbo akwụkwọ gụchapụta fee ana nna m neba anya wee fụ na otu ebe obodo anyị a na-aga ọrụ oyibo ama enye m ụdịka ego m chọrọ ịkpatanụ. ọrụ oyibo ga-ata m afụfụ karịa ọrụ oyibo ga-eme m nyere onye ọzọ aka na-akwado e- e- e, mbe ya mm-hmm. na-eme ego a na-aba onye ọzọ n'akpa karịa otu o si aba m n'akpa mana ọ afụfụ m ahụ mgbu mụnwa a na-akwụzi m ụgwọ ka a na-enyere m aka mana ọ mụnwa bụ onye na-ata afụfụ ịfụ na n'ịfụ na ọrụ ahụ na-aga aga echechara m ihe niile neba ya anya oge m fetara ana nna m m sị mba na m ga-aga iji chọọ aka ọrụ O nwee ka o si dabata otu a, ọ dabaara m. Ọ dabatakwa n'otu a kwa, ọ dabakwara m. Ka ọ ghara ịbụ ofu ofu ebe ka ọ ga-esi wee dabaara m. Ya mere m ji wee jee mụọ ọrụ aka. Mana i leba anya na ọrụ aka gị a kịta, kee ebe i che na ị na-aka enweta ndị ga ndị na-akwado gị? Nkwado gị ọ na-abịa karịa n'ụmụ nwaanyị ka ọ na-abịa karịa n'ụmụ nwoke? Nkwado m na-abịa n'ụzọ naabọ ahụ maka na nwoke na nwaanyị na-eyi akwa. nwoke na-eyi akwa nwaanyị na-eyi akwa mana ebe m ma na a rụnye aka bụ ebe kachasị wee sie ike kpọkọtọmkpọm bụ ebe nke nwaanyị nọ ebe ebe ịdụrụ ịdụrụ ụmụ nwaanyị akwa maka na anyị nwa bụ ụmụ anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị anyị dị ihe a ị na-elecha ga-afụ ị ga-afụ onye ya nwere ahụ onye dị otu anụ o nwere ike otu chi ya si kee ya achabaghị ya anya ọ dịghị ya mma ọ chọzie ka ya dị ka otu chi onye ọzọ si wee kee ya o chefu na akwa ka anyị na-adụ na anyị anaghị akpụ mmadụ akpụ e, ị kwachaziere ya akwa ga-adị ya ahụ ga-adị ya mma ya ma o yiri ya ọ pụta ọ dị nya nwa nwa ahụ ahụ mma ọ chọba ka ọ dị ya otu ọ ga-adị onye nke enu mma ebe ahụ ka anyị si si enwe ya mmadụ anaghị anabata onwe otu chi ya si wee kee ya ọ bụrọ fa ncha niile na-anabata ụfọdụ ma ihe na-adị ha mma ụfọdụ ga-abịa sị gị ngị nwa na-adụrụ m akwa na ị ma nya ọfụma ị ma ihe ị ma ihe ga-adị m mma nye m ihe ahụ ị ma ga-adị m mma mm-hmm. ụdịrị ndị ahụ nọkwa mana o nwe ndị ị ya-eme o nweghị ihe ọbụla ị fụ gị meere ha ga-acha ha anya ọ fọrọ ma gị ghọrọzie dibịa bekee waa ha afọ nye ha- nye ha ike nye ha ara ma obi obi a wee dị ha mma gamakwa ka ndị nke buru ibu ị ma afụ ụmụaka ụmụaka na-eto eto kịta ahụ ha amaka ị fụ ebe ha yi efe ọ dị gị ka ọ gị ghọọ ha yibe ka ha i chefuo na otu chukwu si kee anyị dị iche ee anyị na-aga na isi ngwụcha okwu anyị ee ị bụ onye ụka ka ị bụ onye omenala
abụ m onye ụka a mụnyere m nne na nna m mụnyere m n'ime ụka kemgbe m si bụrụ nwata n'ime ụlọ ụka ka m toro ana m agụ ihe ọgụgụ n'ụlọ ụka achịrị m ndị ntorobịa ebu m ụzọ chịa ndị agbọghọbịa n'ime ụlọ ụka nke ndị oyibo kpọrọ n'oyibo na bekee Roman Catholic achịrị m ụmụ agbọghọbịa chie ha afọ ịtọ maọbụ ịnọ bịa chịa ụmụ ntorobịa mhm. ụmụ ntorobịa bụ nke a kpọkọziri ma nwoke ụmụ agbọghọbịa ma ụmụ nwoke tikọta ha ọnụ nke ndị bekee kpọrọ Catholic Youth Organization na mkpọbiri ya a kpọrọ ya CYON kwuchaa ihe ị na-ekwu n'okpuru
Nnewi Diocese hmm. emere m ya meta ya mma chịa ha chịta ha mma mana ofu ihe m na-ekwu bụ onye na-eme ọdịnala anaghị m agbagha agbagha anaghị m anụso ha ọgụ anaghị m asị na nke onye na-eme adịghị mma ihe m ma bụ nke onye na-eme dị mma

ya mee ọ bụrụ ijide akwụkwọ nsọ n'aka nke a ijide udene n'aka nke a Gbam. jide ofu ka anyị mara nke gburu onye ọ gwụrụ ka ọ ha m n'ọnụ i nee anya n'edemede a na-ede nwere nwaada a na-akpọ onye nsogbu biko were akara ụlọ akụ gị nye onye nsogbu ka o tinyelu gị ego na ị gbalịrị ọfụma daalụkwa ekene m gị o daalụ Ngozi zụtara ka anyị kpọgote onye ọzọ hmm. ndewokwa o